Ndikupatsani moni nonse m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kulikonse kumene muli. Ndikulandirani lero lino. Muli ndi ine m'bale wanu mwa Ambuye, Pastor WW. Lero lino tifuna tiyankhule ndi kukumbutsana za kufunika kwa moyo wanu. Okondedwa, moyo wanu ndi wofunika. Anthu ambiri moyo wawo amauona ngati si wofunikira. Amauona moyo wawo kuchepekera. Amauona moyo wawo kuti ngati mwina si uli wofunika kuposera wa ena kamba ka zimene mwina kapena muli nazo. Anthu ena timaona anthu ena ofunikira malingana ndi zimene iwo tikuona kuti ali nazo. Koma okondedwa chimene tifuna tikumbusane lero lino ndingofuna ndikukumbuseni kuti moyo wanu inu pokhala ndi moyo ndinu opambana ndipo palibe wina aliyense amene ali opambana kuposera inu. Zimene mukuziona anthu ali nazozo inuyo ngati mwaikapo mtima mutha kuzipeza. Chachikulu ikani Mulungu pasogolo. Nthawi zambiritu anthu timayiwala, timatenga kuti iyayi ine ndine wolephera, chifukwa cha mtima wozikayikira, chifukwa cha mtima ozidelera, ndi chifukwa chake zinthu zambiri zimakhala zikubwelera pansi. Ndifuna ndikusimikizireni kuti mukakhala ndi mtima wa chikhulupiliro umene simuzaona a kulephera mwa inu koma nthawi zonse muzaona kuthekera, muzapanga mchimene inuyo mungafune ndipo muzakwanilisa mchimene inuyo mungafune. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu adawauza ophunzira ache kuti ngati inuyo muli ndi kachikhulupiro kochepa ngati mbeu ya mpiru, ndipo kachikhulupiro kochepako katha kukula ndikupanga zinthu zazikulu, okondedwa ndifuna ndiku ndikusimikizireni kuti palibe wina oposera, of, ofunika kuposera inu, palibe wina amene ali special kuposera inu, Inuyo ndinu ofunika ndipo ndinu opambana. Mulungu adakhala pansi ndi kuona kuti ineyo nditalenga munthu inu, Mulungu adakhala pansi ndi kulingalira kulenga munthu kunena inuyo, chimene chikuonetsa kuti inu ndinu ofunika pa inu nokha. Ndinu ofunika chongofunika kwa inu musazikayikire, musaziderere, mutha kuchita. Ikani Khristu Yesu patsogolo. Yikani Mulungu patsogolo. Muoneni Mulungu akuti ali kuchita, chingakhale zikhale nyengo zowawa, zikhale nyengo zolamisa, nyengo zopanda chiyembekezo, komano musaone nyengozo, musaone mavutowo, muyang'ane pa Yesu Khristu. Siyani kuzidelera, siyani kuzikayikira. Simungathe kudziwa kuti mungachite pokhapokha mutayesera. Mantha ndi chinthu chimodzi chimene chimakupangisani inu Kusakumana ndi chimene mumayenera kulandira. Mantha ndi chinthu chimodzi chimakupangisani inu kusakwanirisa chimene inuyo mwakhala mukuchilingalira. Okondedwa, ndifuna ndikuyankhuleni pena paliponse pamene muli, kwina kulikonse kumene mukutionera, mwina, ah, kapena pa nthawiyi mukundimvera. Okondedwa, musazinyozere, musazidelere. Palibe wina wofunikira kuposera inu. Inu ndinu wofunikira. Ziwoneni kuti ndinu wofunikira. Musawone ena kuti ndi opambana chifukwa cha zimene ali nazo. Musawone ena chifukwa kuti ndi olemekezeka chifukwa cha zimene ali nazo. Moyo wanu ndi wolemekezeka kuposera zimene anthu ena ali nazo. Ndipo anthuwo sanabadwe ndi zimene ali nazo, yayi, sanabadwe ndi zimene iwowo. a lero lino akudziwika nazo yayi. Adachita kuzipeza kamba koti adaikapo adaikapo mtima ndipo kamba koti iwowo sadazidelere koma amaona kuthekera. Anthu ambiritu timaganiza kuti ndi tapanga ichi kenaka timakhala ndi malingaliro awiri ii mwina sizitheka anthu andiseka timaopa kusekedwa mm musatero yayi Ambuye akudalitseni Ambuye akuthandizeni ndithu a ngati mwadalisika Gawirani ena mwina n'kulimbikitsika kuti mwina n'kutheka atakwaniritsa chimene iwo akulingalira. Palibe chokanika ndi Mulungu. Mawu a Mulungu akunenetsa mawu akuti kuchokera pa Yeremiya chaputala chake cha 20, uh, 29 vesi yake ya 11, Ndili ndi mapulani abwino kapena ndili ndi malingaliro abwino pa inu. Komano vuto limene ifeyo tili nalo, nthawi zonse tikakhala timangoona kuti iyayi, sindingakwanitse. Timayamba bwino kuti titayamba kuti titapanga chinthu china. Kuyamba bwino kuti at least titakwanitsako chinthu china komano mmapeto mwake tikumachiona chinthu chija chachikulu cholemera chinthu chosatheka ngati mwaika zinthu zosatheka kuti zikhale zosatheka zikhaladi zosatheka koma ngati mwaika zosatheka kuti zikhale zotheka ndizotheka bolani chikhulupiriro ndipo kusayang'ana kuti chikukula bwanji Davidetu pokakumana ndi Goliati samaona msinkhu wa Goliati mm Davide pokakumana ndi Goliati samaona zovala zimene Goliati adavala mm Davide pokakumana ndi Goliati samaona ndodo zimene Goliati adanyamula koma chimene iye amaona Davide ndi Mulungu kuti achita zothekera ndi chifukwa chake adamuuza Goliati kuti ukubwera kwa ine ndi ndodo ndi mikondo, komano ineyo ndikubwera kwa iwe ndi Mulungu wa makamu, Mwini moyo, Mwini Mphamvu, Wam'mwambamwambayo. Okondedwa, ngati inuyo mukuona zimene zakuzungulirani, ngati mukuyang'ana m'maso pa zimene zakuzungulirani, ngati mukuyang'ana m'maso pa zimene inuyo mukuziona kuti zachulukitsitsa, simudzakwaniritsa, komano mudzakwaniritsa pokhapokha mwaona Mulungu kukhala patsogolo, ndipo mwaona kuti zonse ndizotheka ndi Mulungu. Ndifuna ndikutsimikizireni Ndi zotheka, ndi zotheka, ndi zotheka ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Chifukwa Iye adagonjetsa imfa, Iye adapambana ndipo Iye adawuka kuchokera ku akufa. Okondedwa, musataye mtima, musataye chiyembekezo. Nyengo zimene inuyo mukudutsamo ndi umboni wanu wa mawa. Nyengo zimene inuyo lero lino muli nazo ndi umboni wanu wa mawa. Nyengo zimene inuyo mwakhala mukukumana nazo ndi umboni wanu wa mawa. Koma umboniwo ungadzachitike pokhapokha inu musanataye chikhulupiriro chanu. Umboniwo ungadzachitike pokhapokha inuyo mutatsimikizika kumutumikira Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi, chifukwa Mawu ake anenetsa kuchokera pa Yohane chaputala chake cha 4 vesi 23, Baibulo limatiuza mawu akuti, Ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, olambira oona amulambira Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi. Zonse ndi zotheka ndi Mulungu wamoyo. Zonse ndi zotheka ndi Mulungu wamphamvu zonse. Musadziderere, musadzikayikire. Ambuye akudalitseni. makoma nonse sikopo